igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m asị m ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ebe ọbụla wụ ebe anyị nọ wụ ụmụ afọ igbo ka chukwu nwee ike nọ na-agọzi anyị n'otu n'otu ama m na mba dị iche iche kpọrọ anyị ụgwụ dịka esi kpọọ ụmụ Israel amakwa m na mba dị iche iche hụrụ ndị Igbo dịka ndị nrohi ọ ndị ụmụ Chineke asị m udo dịrị anyị awụ m onye a ma dịka Obino onye nke na-esi na aka Igbo TV na-ezipụ ozi gbasara ndị Igbo na mba ndị ọzọ nọ n'ụwa nde be anyị sị na nwoke chọrọ udo ga-ahụ udo nwaanyị chọkwara udo ga-ahụ udo ndị Igbo ebe unu na-anọrọ ụjọ adịla unu ụjọ adịla onye ọbụla bụ onye Igbo Chukwu anyị na-efe mụ anya Chukwu anyị na-efe so anyị ọ bụ n'eziokwu na ndị ọchịchị anyị emenweghị ihe ha kwesịrị imeni mana anyị na-eji aka anyị gbara onwe anyị mbọ chukwu were gọzie anyị site na mbọ anyị taa ihe adịla otu ọjọọ na-awụ otu o kwesịrị iji dị mana afụtara m ka m zie ozi a iji kọwara ndị igbo anyị na ndị ọzọ na-anụ asụsụ igbo sị na achọrọ m ikwu ihe gbasara ihe ndị obodo ndị oyibo na-akpọ slave trade ya wụ ire mmadụ ịtọrọ mmadụ ma ree mmadụ ihe etego aka o bidoro na afrịka o tego aka ọ batara na naijiria mana anyị chere sị na ọ naala ọ labela anyị chere sị ndị ọcha ahụ bịara niile ịbịa ghọgbute nna nna nna nna nna anyị na nne nne nne nne anyị ya wụ onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ papa anyị na onye mụrụ onye mụrụ mama anyị mana ndị nke ochie ahụ aga m asị enwere ha agụmagụ isi karịa ndị nke taa anyị sị na anyị gara akwụkwọ na anyị ma izu mana ha nwa ma izu karịa anyị nwa ndị nna nna anyị ha ma izu karịa anyị nwa taa unu chetara na ndị ọcha ọ bụrụ unu wụ ndị na-agụ akwụkwọ unu ga-ahụ na 1880 ka a batara anyị afrịka iji bịa na-atọrọ ndị nna anyị ha nna nna anyị ha were na-ala obodo ha ka ụmụ nwee ike rụọrọ ha ọrụ na-ege ihe m na-ekwu na ngwụcha ị ga-aghọta ebe o ji ka ụmụ nwee ike bịa rụọrọ ha ọrụ n'afọ oge m kpọrọ aha emegharịala ha ya anyị nwa ga na-achọ ha ka anyị jee rụọrọ ha ọrụ mụrụ nwa nkịta gị n'aka okwu na-abịa ka olee ihe ha mere olee otu esiri ha mee ya oge o ruru 1930 ha sị na ha akwụsịna ihe ọbụla gbasara ime ọ wụ ịtọ mmadụ ọ wụ ire mmadụ na ọ kwụsịgo a sị akwụsịla mana agaghị nọkwa na-ere ya obere obere obere obere till ya eruo n'afọ 1940 ewere dee akwụkwọ sị a kagbuo ebe nwa ọbụla onye ọbụla egidere rere mmadụ ma ọ tọtara mmadụ ọ ihe ọjọọ ka o mere ewerekwe ndị ọcha ga bịa lebawa anya na ihe nọ na mbara ala na n'elu chineke jiri gọzie ndị afrịka ga bido na-achị dọwa m- oke ọrụ kee ndị ka ekwesịrị ịchị ndị Cameroon Cameroon ụmụ kwesịrị ịnọ na Naịjirịa ụmụ ekwesịghị ịnọ ndị ebe ndị Ghana na ndị Cotonou kwesịrị ịnọ France Germany United Kingdom ha ebido dọwa ihe ndị a na mba ndị ọzọ ndị bịara abịa bụ ndị ọcha ha ebido na-ejekwa mitin n'obodo ha na Geneva Geneva and other places na-asị ka ha mara ma ihe ga-eme ka ha ghara na ịbasi onwe ha ọgụ ka ha nweta ndị afrịka anyị mana oge a anaghị atọ mmadụ ka esi na-atọ mmadụ wụ site na ndị eze anyị ndị ọchịchị anyị ndị nke a na-akpọ traditional leaders then kee ihe mere ha bịa wetara ha mmanya ọkụ na-ete ete ọ kaịkaị dịka anyị si akpọ ya n'obodo wetere ha abada jọji akwa a na-ama ama wetere ha nyo ọwụ enyo dịka mba ndị ọzọ si akpọ wetere ha nyo agaghị iji hụ onwe ha wetere ha anwụrụ ma ọ taba bịa nye ndị eze ihe ga mere nwakwa ahụ a na-ere obiọma na-emeghịrị ndị ọcha abịa gwa ha na-esi nyekwa ha onyinye ego ụnụ kpọdo onye dị otu kpọdo onye dị otu kpọdo onye dị otu a ihe kpọrọ lawa anyị ga-enye gị ego dị otu a O, ndị ke bekee abịa sị ọwa otu ha wa dị ihe kpọdo onye ma ndị ke na-ada uru ha nwere ndị asị ha ada uru ọbara ihe kpọdo ndị ke na-ada uru ọbara bụ ekele anya nwehi na ọtụ chi ebido enye ha ego dị otu nyekwa ha jọji ọzọ nyekwa ha ike esi ahịa gara n'ụlọ ọtụtụ nwaanyị ha si mgbe mụ bịawa ha ahọcha ndị a na-akpọ ndị kotima n'ụwa mbụ mgbe anyị na-aga ala dị mma a na-akpọ ha kotima na-eji agaje egide ndị mmadụ ha họcha ndị kotima ahụ were kpe ya ndị amị ndị ke ndị ọcha ha kpọ bịa ha na-aga n'ụlọ n'ụlọ unu chete na e nwe ndị na-akpọ nwa DC ya ndị na-eji ekwu okwu ha sụọ n'okwu bekee ha agbaghị otu leta ejiri gbata ha ịsụ okwu a na-akwụ ndị ke ahụ ụgwọ a na-akpọta ndị mmadụ adịghị ndị ọcha ndị ọcha na ele nne nna anyị na nna nna nna nna anyị na ihe ọ bụ n'ihi chen ma n'ụkwụ ma n'olu kpụrụ ha ndị ụfọdụ gba ọtọ ndị ụfọdụ ji uwe sachie ukwu kpụrụ na-agaje ala bekee ndị nna nna anyị asị aha agaghị aganị kama ha na-aga ha nwụọ aha enwe ike dị ndụ gaa ebe ahụ ọgụ a na-alụ a na-eme a na-egbu ndị e gburu n'ụzọ ndị a na-anwụrụ onwe ha n'ụzọ akpụrụ ndị ke a kpụrụ gawa taa gịnị mere ọ kwụsịla olo abịa meide meide meide meide ndị ke dịka Azikiwe ahụ na ndị ọzọ ndị ke Afrịka sị aha chọkwasị ndị echiwa anyị anyị erule inwere onwe anyị ụnụ bịa lawa ka anyị hazie onwe anyị chịwa ahụ na-ebido mewe mewe mewe mewe mewe mewe emechekwara ha sị Azikiwe ọwụ onye ọwụ terrorist ọwụ terrorist ọ nọrọ n'ime nọrọ n'ime na ha bịa meide kpam ndị Ghana mba dị iche iche Naijiria anyị adalawa ndị ọcha ala anyị nwere onwe anyị ama m so nwere onwe anyị enyere anyị awụchaghị ezigbo ebe anyị agala nwere onwe anyị ha alawa mgbe eji ha lawa ebe kehe bịa lado bịa so ndị sị anyị lawa na ha niile anyị hụrụ na na ha niile anyị rụwa ebe ebe anyị gachiri so gawa ebe ka anyị a gaala ha akwụkwọ gụta ga-asị anyị lawa a sị okay nsogbu adịghị ahụ ego ime ni gbuo ha ga-abịa chọtakwa n'ụzọ ọzọ ịghagbute anyị olekwa ụzọ ọzọ ha ga-achọ iji ghagbute anyị ha sị ha ga ile ndị ehi niile ehi wu ndị ekpiri mgbe e mere indipendent ha ga kpọọ ndị amị ụmụ chụchịa hị nị unu chekie ebe 1960 something 70 80 ihe na-eme afrịka mgbe kuu kuu kuu ma emeghị n'obodo ka eme n'obodo ka ndị ọcha niile aka ha ekwu na meghị eme ka achụchịa ndị ehi niile ha ekwe nkwa sị ebe a sị anyị dị 100 something million ha mee 1000 ka ụmụ bịa nwee ego o zurule ha ka ụmụ nwee ike kwere ihe rụrụ ihe ha chọrọ saa abụọ ha ha gbagbede ndị kebeka anyị ahụ ndị kebeka anyị ebido chụchịwa ndị ehi chụchịwa ndị ehi niile bịara imeziwe emeidela emeide emeide emeide ha bịa hụsa ha enwetewe n'ihe mgbe enyi ịrụ ọrụ ebe ka ha ebe ha gara ahụ ọ na na wee gaa skuul ebe ndị ka ebe anyị be na na-eji unu anụrụ sị mgbe ojukwu gaa skuul na london unu ma ihe mere ni. mgbe queen of england bịakwara obodo unu makwa ihe mere ni, sọ papa ojukwu moto ke ya ka e jikwara kwọọ ya ego ọ nọ so meide meide meide ha bịa mewe otu e si emewe ha sị okay meghị me ni gbuo wee mebisawa ha ndị ọchịchị ndị ka enweghị ọdara mebiwe enyi were na ahụ ha were obere obere obere mebiwe enyi ha ele refainarị anyị ebe e si ewefụta petrol na kerozin mebisacha a bịa ọzọ a na-arụ anyị nwekwa n'ọzọ a sị anyị ga-ebiri ego anyị biri ebiri anyị ahụ eme ka emebisacha ya a bịa lewa ya sị ndị otu ọzọ a ga-eji mebi e mebichi obodo asị ya koolu e gwutere n'Enugwu eji emewe tren eji emewe ọkụ ọ dịkwa mma ọ gabara mmadụ n'ime o mekwere ke o mekwere ke asị mgbe mebie na ebe ebidokwa mebie Ogbete mebie Ogbete chete na ndị rụwa na reluwe mgbe ohe ka nkụ ọ bụla m ndị be anyị ole rụwa na reluwe jikwa na ezigbo ego na-azụ ụmụ ha emebi ebe a bịa sị ndị ọzọ a ga-eme ni gbuo ehe kọmpanị ndị ka ihe kpọrọ ndị mgbe ohi wụ Mercedes Nigeria Toyota Nigeria Volkswagen Nigeria RT Briscoe ndị niile dị iche iche mgbe anyị nọrọ na ụlọ akwụkwọ enwe mmadụ na-awa enwe ebe a na-akpọ Longback nara na ọnwa atọ gị gawa ebe ọbụla ị gara ma ọ Port Harcourt ma ọwụ Enugu ma ọwụ ome mere onye na Nigerian Brewery gaa rụọ na ọ, ọ, ọ, na ọ, Bata mere onye na Bata gaa rụọ na NASCO ọ gaa rụọ maka ụmụaka mgbe ego a na-abịa abịa mebisacha mee ndị ndị aga n'ala a dịkwa dizụl nọnụ adịkwa petrol nọnụ adịkwa ụzọ dị mma adịkwa ka emere nini ka emehie ka emehie aha ala ala ịmakwanịzi ndị ọcha aghọ aghụghọ ka ha gaa ebekeghị jee rụgharị ya hụ ndị enyi ebe anyị chụrụla ha si aha akụkọ ịkọ mmadụ ha akụkọ bekee ka anyị gakwana iwere aka anyị yọwa ha ọkwana m eme taa n'ịga na ọgbọ jakpa jakpa ndị si jakpa ndị si jakpa onye ọbụla ga-achọrọ otu ile ezinụlọ ya ji afụ inwe ezinụlọ gị na nwunye gị na ụmụ gị abụọ ma ọwụ atọ ma ọwụ anọ unu emekọlara akwụkwọ unu agbara gawa ebe enyi ma unu agawaghị Germany unu agawa UK ma unu agawa Canada ma Amerịka ha niile agakwuo ebe ọbụla bụ ndị otu iji aga achọwa anyị ihe uche ha na ha eji achọ anyị mgbe nna nna anyị esa dịka ije na weta eji ha chọọkwa anyị gbuo mana agabegharịrị ha ya sị mebie na ebe ka ha niile na-ebe gasa ma anyị agaghị bịa na emume anyị na-arụ ndị ọchịchị anyị kwado nara kpere echere echere mmasị ọwụ onye baa n'ọchịchị wụrụ gọvanọ ma ọ gara ya sị anyị ememe n'obodo gawa mba ndị ọzọ si lọwanị bịa rụwa n'ọrụ ndị ka emere ekwe n'ihe ebe mere campaign sị aha gị ime ma ndị ka emeta anyị bụ ma gama ntụrụ obodo oyibo ọwụ n'otu o kwesịrị iji adị ọwụ anyị ama ahụ ọwụ anyị ama ahụ emewe anyị ọwụ anyị ama ahụ anyị mewe emeghidele megide megide megide megide asị ka ha gwụla ebido ka akpọghị trafficking ụnụ ga-aga nwa ụmụ nwaanyị ga-akpọta ụmụ nwaanyị ole kpọrọ kpọrọ kpọrọ ha kpọkalata eji akpọdo ebe ha esiri ji agbawa akwụla wetewere ha ego ndị ka ebido wetewa agbawa akwụla wetewekwere ha ego a na-eme a na-eri a na-aṅụ ha na-enye nne ha ukwu madam ndị ka anagbeje ndị ọcha echikwere na anyị Abubakar Shekau 2013 agakwa jee jee lee ụmụ Chibok girls vukọrọ vukọrọkwa ụmụ skuulu ndị ọzọ bịakwa na-aba mba na onyonyo ejiri sị ọ bụrụ ma adịghị dị otu 275 aya ga-ere hi to slavery ihe a ga-ere hi nara ego gị ebe a na-ajụ ndị ebe ndị esi nweta ebe ego ji ya n'ebe ndị ọ gị ọnụ nwa nnụnụ ga na-ajụ ebe esi eri nri mmadụ nwụchara ọnụ nnụnụ ya na-ajụ soro ebe nnụnụ na-esi eri nri eme gị fa gị chọrọ ịkpọ m jụ ị na-akpọ m ajụ m nene gaa na Wikipedia ị ga-ehụ ya ahụ bụ ndị m kwuo ị ga-ahụ ya ndị UNICEF fụtakwara kwuo ya sị lekwe ihe Shekau mewu lekwesa ndị ere ndị Boko Haram ọnwụ na-amazụ nwere ndị mmadụ ụmụntakịrị ndị gide ụfọdụ n'ime nwere ndị nọrọla taa ndị ka chọrọ ha ha ruru ndị ka na-achọrọ ha ere ndị ụfọdụ ha lụrụ ọ wụdị anyị kwuo eziokwu anyị anwụọ otu ọnwụ ka mmadụ ga-anwụ anyị bịara ụwa amụrụ anyị otu amụrụ onye ọbụla otu ụbọchị otu ụbọchị maka onye ga-anwụ so o nwe ndị ndị be anyị ndị okenye anyị hụchara sị ha aga ime ga-ahụ ha ịṅụ anyị ṅụrị taa maka ndị ọchịchị ọjọọ unu makwa sị Dubai 20 25 years ago adịghị dị ka Dubai mana anyị nwere ego karịa ha anyị nwere anyị nwere ike ime ebe ka anyị ebe niile dị ka Dubai na Naịjirịa ma anyị chọrọ ime mana ndị ọcha adịghị ka ekworo mgbala e na-eme bidoro kemgbe ọnwa atọ na anọ taa Burkina Faso emere coup Niger emena coup Gabon emena coup and ebe ọzọ ndị dị iche iche emejọla dị ọdawa nke ọzọ emere ihe emejọ ọhịa ọnwe ndị ọcha na-eme mgbe ohu mana ọ bụrụ ma ndị ọchịchị ahịa na-achịta mmadụ mma ọ na-adịrị onye lekwa n'anya ije ekwu ụdị okwu ndị nke a biko achọrọ m ịyọ sị ndị ọchịchị ọ bụrụ ma unu mee na ememe anya ndị be anyị sị ya ya ejiriri ya bara ndanda pụta ụmụ na-ememaghị ya asa adịghị eji anya ọma abachiri obi onye hụrụ bachiri obi ma adịghị mechuje mụrụ ha ọchịchị ka m kwudo m na mgbe ọzọ anyị ekwufucha asị m ka anyị mema ya emema udo dịrị onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na-eme tụsa ozi a tụsa ya tụsa ya tụsa ya ka o ruo nwoke na nwaanyị aka ka anyị mara ma anyị nwere ike ịmụ otu mmụta ma ọ bụ abụọ site n'ihe onyonyo udo dịrị unu